i y'a fɔ cogo min na eh, n'a fɔra k'i ka kuma sariya kan i bɛna kuma fɛnba de kan parce que sariya ye fɛn min b'an kala ɲɔgɔn na fɛn min b'an gɛrɛ ɲɔgɔn na fɛn min b'a to sigi bɛ diya eh, ni o dira mɔgɔ dɔw ma k'olu ka k'o tigɛbaga ye ala de ye fanga d'olu ma sariya yɛrɛ ye mun ye i ka hakɛ ye mun ye n'o fana dɔnna o bɛ se ka sariya nɔgɔya i ma i y'a fɔ cogo min na an bɛ kuma jabaranin ni bɔlɔlɔ kan k'a ɲɛfɔ an ka todunkan na pour que mɔgɔw ka se k'a faamu parce que o ye filiba ye n'o fili sera ka labɛn mɔgɔw bɛ se ka sariya faamu ka da u ka sariya la sariya ye hakɛw de ye n'a bilalen bɛ bɛɛ ye ni bɛɛ kan k'a bato batoli ye juma ye i k'a dɔn a bɛ taa sira min fɛ i k'a dɔn n'i sera a ma min b'a la kɔlɔlɔ min b'a la n'i sera k'o dɔn o fana bɛ fɛn caman nɔgɔya eh, sariya bɛ komi a bɛ yɔrɔw labɛn n'an b'a fɔ ma a bɛ fɛnw réglementer an cɛ an an cɛ relation bon n'o sariya nana kɛ i b'a sɔrɔ olu talen don k'o don kafe kɔnɔ n'a bɛ f'o ma ko code ou bien code de procédure ou bien code civil caman b'o la bon o sariya fana eh, bɛn de bɛ k'a kan k'a ta Sariya tɛ ta ten sariya tabagaw ye n'an b'a fɔ o ma ko députéw n'olu fana élulen don an ka eh, population fɛ olu de bɛ jɛ ka miiri mini eh, an ka eh, sariyaso minnu sigilen bɛ an ka minisiriso minnu sigilen bɛ olu bɛ miiri projet de loi dɔ la ko ministère de la justice pour que k'a fɔ ah, nin bɛ tan fo loi dɔ ka ta bon n'o loi de mana voter n'a bɛ f'o ma ko sariya o bɛ voter assemblée la n'a votera assemblée la olu ka baara de ye ni sariya bɔr'o la k'a bɛ di kiritigɛlaw ma an bɛna don ka o fana ɲɛfɔ jɔn ye kiritigɛla ye o sariya min mana di kiritigɛlaw ma olu ka baara foyi t'olu bolo ka o sariya labato a labatoli ye juma ye ni min y'a sɔsɔ n'o ni min ka kan o ka bɔ a sira fɛ o bɛ kɛ an ka jɛkulu dɔ kɔnɔ n'an b'a fɔ ma ko audience ani an ka instruction Eh, ni information ni juge d'instruction ka niveau la an bɛna don olu bɛɛ kɔnɔ bon o de y'an ka baarakɛminɛ ye mɔgɔ o mɔgɔ ni ala ye a to i ka se ka ɲɔgɔndan kɛ ka kɛ kiritigɛla ye n'an b'a f'o ma ko magistrat ou bien juge foyi t'e bolo kɔmi baarakɛminɛ ni sariya tɛ o sariya bɛ komi sɛnɛkɛla o ka baarakɛminɛ ye daba ye o tɛ se ka t'o kɔ juge fana o ka baarakɛla ye sariya de ye n'ale ye sariya bato bon an bɛɛ kelen kelen e wo ne wo hakɛ dɔw b'an na sara bɔ an bɛ sara sara bɔ n'a fɔ devoir ani eh, comment on appelle droit et devoir bon n'i nana don o kɔnɔ sisan jɔn de bɛ kiri tigɛ o kiritigɛlaw fana a bɛ f'o ma bakuruba la ko kiritigɛlaw bamanankan na mais tubabukan na fɔ ko magistrat magistrat ye jɔn ye magistrat ye kulu de ye ni juge damadɔ b'a kɔnɔ n'an b'a f'o ma kiritigɛlaw n'o ye juge au siège ye i b'a dɔn n'i donna an ka tribunal kɔnɔ i b'olu de sigilen cɛmancɛ la fini finman b'u la olu ka baara tɛ fu ye ka tɔw lamɛn min bɛ f'u ye ka kiri tigɛ o kan bon maintenant belebele wɛrɛ bɛ yen ni mɔgɔw b'o dɔn kosɛbɛ ne b'a f'o ma ko procureur procureur o fana ye juge dɔ ye mais a bɛ f'o ma ko magistrat vraiment mɔgɔw b'a fɔ ɲɔgɔn ma président procureur a bɛ a bɛ t'o sens de fɛ mais a bɛɛ bɛ bakuruba kelen kɔnɔ n'a b'a f'o ma ko magistrat o fana procureur ka baara tɛ foyi ye ka sariya kɔlɔsi ni sariya bɛ appliquer ale ka baara ye min fana ye tuguni k'i n'i ye sariya sɔsɔ k'i magɛn k'i poursuivre fo ka t'i minɛ n'i minɛ a bɛ enquête dayɛlɛ i kan n'a tilala ka enquête ni fɛnw na soit ni gɛlɛman don n'an b'a f'o ma ko sariya fitinin n'o ye yuruguyurugu ye n'o ye ka abus de confiance ka mɔgɔ dannaya kɛ k'a ka wari minɛ k'a mun ou bien ka bagan bila ka yala kɛnɛma ou bien ka taa don du dɔ kɔnɔ ka sɔrɔ autorisation t'i bolo a b'a f'o ma ko délit fitinin a b'a f'o ma ko infraction bon maintenant n'ale y'o sɔsɔ n'o o gafeba bɛ n'a b'a f'o ma code pénal sariya sen min b'a kɔnɔ a bɛ taa kɛmɛ duuru ni kɔ la ce qui dit a ka ca n'i y'o kelen kelenna fɛn fɛn sɔsɔ ale b'i magɛn n'i y'o bɔra o ma sariya kumaba kuma dɔw fana minnu b'a fɔ ko crime n'o ye sariya lɔ jugumanba ye n'i y'a ye ni o kiri bɛ tigɛ eh, kiritigɛlaw bɛ fini bilenman don n'an b'a f'o ma ko cour d'assises o fana ye ka mɔgɔ ni karaba ou bien ka bin eh, denmisɛnninw kan cɛnimusoya la olu fɛn ninnu ou bien ka marifa ta ka dugu bɛɛ faga o fɛn ninnu crime ninnu ale de fana b'o i magɛn o la k'i minɛ k'i di juge d'instruction ma bon juge d'instruction fana ye juge ye i tɛ ale ye ka caya ten i t'ale ale tɛ taa asan eh, an ka ɲɔgɔn eh, kulu an b'a f'o ma ko audience ale tɛ t'o la ale b'a ka biro kɔnɔ ale ni affaire min ka gɛlɛn a kɔnɔna ka dun a kumamisɛnninw ka ca a bɛ di ale ma ale k'o kiri tigɛ ale k'o sɛgɛsɛgɛli kɛ sɛgɛsɛgɛli ye jumɛn ye k'a ɲini k'a dɔn n'a fɔ enquête sariya kɛlen ka wagati d'ale fana ma ko enquête k'o kɔnɔ n'ale de tilal'o la a b'o bɛɛ labɛn k'a ci ka taa cour d'appel la n'a bɛ f'o ma ko ka taa cour d'assises la bon n'i nana ka n'o lajɛ n y'a f'i ye cogo min na juge saba olu bɛ kiri tigɛ o kiri kɔnɔna fana na baarakɛbagaw ka ca an bolo an ka greffiers bɛ yen minnu bɛ note ta n'i donna kirikɛ salle kɔnɔ sisan i mana don dɔrɔn i bɛ ɲɛsin i numanbolo fɛ greffier de sigilen bɛ yen cɛmancɛ juge bɛ yen nɔ ka taa kininbolo fɛ o ye procureur ye i b'a ye souvent n'ale de bɛ kuma ale bɛ wuli ka jɔ ka fɛnw ɲɛfɔ o yɔrɔ an b'a fɔ ma ko magistrat debout bon ou bien magistrat du parquet ale bɛ kuma faso tɔgɔ la ale bɛ fasodenw soronadon pour que k'olu ka hakɛ ɲɛɲini ka d'u ma kɔmi an bɛ hakɛ kuma na n'i nana ka na o lajɛ tuguni an ka soronadonbaga dɔw fana bɛ n'an b'a fɔ u ma ko avocats n'olu y'an baarakɛɲɔgɔn ye olu fana bɛ na eh, eh, parties minnu bɛ kɛlɛ la eh, mɔgɔ fila minnu bɛ ɲɔgɔn na n'o y'a sɔrɔ ni dɔ ye sariya sɔsɔ ou bien dɔ ye binna dɔ kan k'a ka moto suɲɛ n'a fɔ ma ko victime ou bien partie civile olu bɛ n'olu défendre pour que au moins sariya ka se ka hakɛ ka se ka bɛɛ ka hakɛ ka d'i ma o ye jumɛn ye pour équilibrer la justice avocat bɛ na olu bɛ kuma juges bɛ yen greffiers fana bɛ yen bon maintenant sɛbɛn bɛ ci dɔw ma fana k'a fɔ k'u convoqué bɛ tribunal la sariya ko de a ka kɛ sariya kɔnɔ o ye jumɛn ye huissiers olu de bɛ taa ka taa papiyew d'aw ma k'a fɔ aw wele bɛ tribunal la nin don aw wele bɛ tribunal nin don a ka gɛlɛn e jakite e ka baara ye fɛn wɛrɛ ye ka sin ka papiye d'e ma k'e ka taa mɔgɔ convoquer o ye k'e bila baara gɛlɛn na parce que e tɛ sariya baara e tɛ se k'a kɛ a ka taa polisi fana na mais polisi de bɛ se ka taa convocation ci ou bien gendarmerie ani tribunal bon maintenant pour que ka nin hakɛ yɛrɛ bɛɛ labɛn pour que ka kiri tigɛ an donn'olu bɛɛ kɔnɔ ni kɔlɔlɔ y'i sɔrɔ i bɛ t'i makasi min o de ye ɲininkali gɛlɛn ye ɲininkali nɔgɔman dɔw b'a fɔ i bɛ taa polisi la dɔw bɛ taa gendarmerie la a ɲuman i ka taa tribunal la tribunal min ka surun i la n'i ye bamakɔ ta k'a lajɛ bi Komini wɔɔrɔ de bɛ yen a komini kelenkelen bɛɛ la tiribinali bɛ yen n'i taara yen ka taa i makasi yen o bɛ papiye dɔ d'i ma n'a fɔ ma ko soit transmis fɛn fɛn b'i la i b'a bɛɛ fɔ ka timbre ni fɛnw k'a la u sera ka enveloppe kɔnɔ k'a di ka taa i b'a dɔn komini bɛɛ fana na an ka polisisow bɛ yen an ka n'a fɔ ma ko unité d'enquête polisiw bɛ yen gendarmerie bɛ yen ni polisi yɔrɔ b'a sɔrɔ gendarmerie bɛ yen u b'i bila ka taa o fila dɔ la olu bɛ sɔrɔ ka mɔgɔ min ye kɔlɔlɔ s'i ma mɔgɔ min ye sariya sɔsɔ o bɛ sɔrɔ k'a convoquer k'a lamɛn bon o polisi fana na o lamɛnni bɛ kɛ cogo di a bɛ k'e ɲɛna a bɛ k'i kɛlɛbaga ɲɛna aw bɛ ɲininka bɛɛ b'i ta fɔ polisiw b'a sɛbɛn o b'a sɔrɔ masini b'u bolo o bɛ k'a sɛbɛn n'i tilala sariya ko ko k'a kalan i ɲɛna bamanankan na k'a kalan i ɲɛna tubabukan na n'o y'a sɔrɔ e jakite yɛrɛ da ye min fɔ n'o de sɛbɛnnen bɛ papiye kɔnɔ n'i jɛra n'a ye i b'a fɔ i jɛra n'a ye i b'a signé n'i ma jɛ n'a ye jakite sariya ko ko i kana i bolonɔ bila a kan parce que kuma de don kuma ka gɛlɛn a n'a fɔra i ye nin kɛ i ma nin kɛ e de b'a bɛɛ fɔ u ni min ko papiye kelen de bɛ taa se fo juge ma n'an ko procès verbal bon yen fana tuguni i b'a signé n'a tilala a bɛ minɛ ka taa di bon maintenant o baara bɛ kɛ 48 heures tile fila n'a janyana tile saba o de kama a bɛ fɔ mɔgɔ si man ka garder polisi la ka tɛmɛ tile saba kan ni mɔgɔ mɔgɔ ye tile saba polisi la sariya ko ko k'i bila hakɛ ko ko k'i bila ça veut dire que ɲɛ ma sɔrɔ i ta la u ye tile fila ta o ma ɲɛnabɔ u ye procureur wele procureur ye tile kelen fara kan n'o sariya ko 72 heures o fana ma ɲɛnabɔ u b'a fɔ procureur ye a an kɔni ye sɛgɛsɛgɛli k'a ma ban mais sariya ko k'a tigi bila n'o y'a sɔrɔ a gardelen b'u bolo garde à vue la o fana ye sariya dɔ ye bon n'a kɛra o tile saba kɔnɔ ou bien o tile fila kɔnɔ u b'i conduit ka taa procureur fɛ yen n'i sera procureur fɛ yen procureur b'i ka sɛbɛn ta k'a lajɛ o procureur dankanw de b'ale la n'an b'olu wele substitut ni duguma tribunal la a bɛ fɔ ko substitut bon n'i taara sanfɛ olu bɛ kɛ substituts généraux ye eh, général bɛ d'olu kan procureur fana bɛ ten mais procureur de la république n'i y'o mɛn dɔrɔn o bɛ duguma de mais ni procureur de eh, procureur général mɛn o ye cour d'appel ani cour suprême ye o y'an ka sariyaw sigisigicogo ɲɔgɔn kan an ka jɛmukan wɛrɛ la an bɛna don k'olu ɲɛfɔ an lamɛnbagaw ye n'a sera procureur ma ni procureur a di substitut ma substitut sɔrɔ k'i lamɛn n'olu y'i lamɛn olu b'i placer parce que i b'a fɔ ko mandat dara n kan mandat dara procureur olu tɛ mandat kɛ olu b'i placer ça veut dire que n'o y'a sɔrɔ ni sonyɛni de don ou bien ni ŋanamuŋanamu de don u b'i bila ka taa kaso la tile semaine saba semaine fila c'est que kalo kelen y'a cayalen o la u bɛ sɔrɔ k'i labɔ k'i ɲininka n'a bɛ f'o ma ko jugement de fond bon n'i y'a fɔ cogo min na kuluba kuluba la i ye ɲininkali minnu kɛ sariya kan jɔn de bɛ sariya tigɛ sariya bɛ kɛ cogo di jɔn de ye parties ye jɔn de ye avocat ye olu bɛɛ de globalen filɛ k'a ɲɛfɔ lamɛnbagaw ye an'an filɛbagaw k'a fɔ sariya tagabolo de ye nin ye n'i y'a lajɛ k'a fɛn a bɛɛ dilannen don k'a bɛn pour que mɔgɔ si kana sɔsɔ mɔgɔ si kana siran tribunal ɲɛ tribunal bɛ yen olu de kama anw fana juge minnu bɛ yan an bɛ kiri tigɛ

i b'a sɔrɔ a ma ɲɛfɔ de anw b'an ka baara dɔn minnu fana bɛ ɲini ka s'anw ma olu sirannen de bɛ se anw ma an kan k'olu lasigi cogo di kuma laban ye min ye dɔrɔn mɔgɔw ka da u ka justice la mɔgɔw k'u kalifa u ka justice la mɔgɔw k'aw ka émission lamɛn u ka même a noter hali ni ɲininkali minnu b'u fɛ u bɛ se ka tɛmɛ e fɛ e bɛ se n'aw ma hali n'u bɔra n'u taara tribunal o tribunal la ka taa ɲininkali kɛ centre d'accueil la n'i bɛ don a bɛ kɛ i bolo i numanbolo fɛ i bɛ taa u b'a bɛɛ ɲɛf'i ye sariya tagabolo furusa b'o kɔnɔ fɛn caman b'o kɔnɔ tiɲɛ ɲini b'o kɔnɔ tiɲɛ tila b'o kɔnɔ fɛn caman de b'o kɔnɔ n b'aw fo aw ka nin émission na an kɔni b'aw ka bila la o fana bɛɛ ye mali ko dɔ de mali dilanni ko de ni mɔgɔ ye sariya faamu o ye fɛnba ye parce que a bɛ fɔ an ye ko maliyɛn bɛɛ kɔsɛmɛyɔrɔ y'a ka sariya ye eh, ni maliyɛn bɛɛ kɔsɛmɛyɔrɔ ye sariya ye o sariya kan ka baara kɛ ka taa o sens kan n b'aw fo aw ka bi nali la